fa na-abịa Yeah. na-egwu ka m na-eti ana m agwọrọ ọgwụ Ee, e, eke ọrụ eke ife m bịalụ bụ na na nke akwa ka m bịa akwa na-etiwa akụ n'eziokwu bụrụ nwadiana mụ na nwadiana na-eme ọfụma n'eziokwu ọfọ nwadiana ọfọ nna ochie wanye nwadiana ka o ji aga anyịnwa bụ oke ọba ndị na-agwọ ọbara chi efugo m wee sị na adụrụ nwadiana mma anyị adụrụ ya mma na eke dụrụ ya mma n'orie dụrụ ya mma na afọ dụrụ ya mma na nkwọ ife ọma ka a na-eṅomi eṅomi ife ọ na-eme na-asọ ụwa ụsọ ife ọ bụ bụ address ndị ọba onye nọ kịta asị na ọ mara akwa ịma na enemy maka na akwa na-aga ịlọ ya mana onye ilo na agụ na nke ikpeazụ a bụ m bulizie fon ka m nenee ụwa ka m mara ife ụwa na-ekwu onye ga-akpọ m ilu bụ akwa ịbanye instagram onye ga-akpọ m ilu bụ akwa ịbanye youtube onye ga-akpọ m ilu bụ akwa m jụọ gịnị na-eme m fụ na aka chukwu dị ya maka ife ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa aka chukwu dịkwa n'ala ya

buru akwa mana ọ bụrụ ya tunde ednut buru akwa ebe ndị a many bloggers boys ama mara bloggers ama busiri akwa bloggers ndị ọzọ na-ayọ ya ka fa buo akwa ọrịa ahụ na nke ọ na-eme na Na- aga tere egwu. ada eleri ya anya ukwu mba ada a na-eri ya nwa ọzọ mba ọ chukwu na-eme eze ọ bụrọ by size ọ bụrọ na-ebuka ibu ejirọ ebuka m ibu anyụ nsị ukwu ọ ka onye na na-ede nwadiana anyị sịrị na ndụ ya dụ na chukwu agọzigo ya anyị ada agọzi ọfọ ka ị kpata ego maka na chukwu akpata chukwu emego ya kpata ego ife anyị na-agọ na ọfọ bụ na ndụ ya adụ ndụ ya dụ na eke dụ n'orie dụ na afọ dụ na nkwọ onye ọbụla afọ ocheta ifeme nwa ifeme nwa emee ọ dị otu ahụ ndụ anyị nchara ị na-adụkwa n'ọba ọgaranya ka abịa na akwa bụ ọgaranya ọ dị otu ahụ ọ bụ ọgwọ na ọkụkụ une ọkụ ọkụ nwụgide ọbara tụle ọkụ nwụgide pụọ ọba junction ọ banyere ụzọ pụọ ọba junction ndị mmadụ na-ajụ ọ bụzikwa dibịa anyị na-eme ka akwa na-eme mana ọgwụ ka ọ na-agwọ mana eziokwu nke onye na-eme ya gaalị ya maka na ife bụ dibịa bụ agwụ ele bụ isi ọgwụ o nwere ife iji maka ya nsogbu iji maka abịakwute akwa ọ ya na-enyela gị the solution ọ ya bụ na nwoke ma ife ọ na-eme ọ bụrọ akụkọ mama ngozi na ndị yard ịghọtago akwa enwerọ signboard mba ọnụ ndị mmadụ bụ signboard ya ịghọtago

mba ada amụ egwu agwụ ọ na ọrụ ka mgbe m nọkata m bulie guitar bulie ịgba ndị mmadụ na-ajụ ka ife m na-eme m gwa fa na ọrụ akpọrọ m ka m na-alụ na oge elugo ife niile nwee oge a nọ n'oge ka m nọ ife a ịghọtago hmm. amụrọ m egwu n'aka nwoke nke m ji mụ egwu n'aka nwaanyị ilo na asị karị ị ma na ife ọbụla ị na-eme ọ gaba aga e nwee ndị anya ụfụ mana ife ị ya-adị ayọ chukwu bụ ka ndị fụ gị n'anya ka ndị na-enwelu gị anya ụfụ ọ ya bụ na nke ị na-eme na-aga aga mbọsị ọ bụla ị nọ n'ụwa ekwudebe maka feere ụwa adaara ya ma a na ọ na-adị ya ekwesị ka e na-ekwu maka ịghọtago ndị mmadụ na-ekwu maka m everyday ndị mma na-ekwu ndị njọ na-ekwu maka fa ya-ekwuriri fa ya-asịrịrị ọ dị otu ahụ ọ bụrọkwa onye ọbụla ya eme ọ bụrọkwa onye ọbụla nọ n'ụwa ka ị ya-emeta mma o nwere ndị ị ya-emeta nwee ndị emejọ mana anyị na-ayọ ndị emejọ gbaghalụkwanụ anyị o ee maka nke dị n'iru ka akwa ka anyị nọ na nke ya akwa na-azụ ụmụ ogbenye ọ na-azụ ọgaranya i bulu ọlụ bịakwute akwa akwa emeela ya etu ị chọ akwa ya-adị ka echi na echi anaa agwụ agwụ ya afọ ụmụ ụfọ ụmụ ụmụ ife ị na-eme bụ omenala ife ị na-eme abụ ọgwụ ife iji asata asata nna nna ahụ bụ dibịa nna ahụ bụ mmiri mara ugo bụ dibịa ọ ka nọ ndụ ọ ka na-emesi omenala ike ọ na-agwọsi ọgwụ ike ọ dị otu a ọ dị etu a ọ etu ndị gboo debe ka ị na-eme ịghọtago ndị na-eme ka imegide mmadụ ife na-eme ya bụ ka ọ dịrị mmadụ na mma abịa m ka m kene ya nezi anya fụ na abalị ka m ji wee bịa maka mgbe o ji enwe efe mgbe o ji enwetụ obere efe maka be Akwa na-ekwo ekwo 24 hours ị pụa na ilo kịta ife nọ n'ilo karị 2000 ọ bụzi ndị nọzi na họteelụ ọ dị otu ahụ na-eche ka e gboolu fa mkpa fa mana nsịra ndụ ba adụ Akwa ya-egbosiolu fa mkpa fa Nsị. Eh? mana ọ ndidi ka onye a ya-enwe ọ na-ada agwa ndị mmadụ unu akwụnyezina ego online bịa fụ Akwa live na ndị ji afa ya eri unu na Facebook karị ụmụazị Yahoo elekwusighị ike agụụ na ya belụ alụ ị ghọtago ị chọ ịfụ ya bịa direct ị bịa bụrụ 1 month ka ị nọ fụ ya ị fụ ya o gboolu gị mkpa gị ị nabakwa mmadụ ya na ndụ ya adụ ị ya-etokwa n'ọgbọ ị ya-eto ọgbọ mbọsị ahụ anyị ya-abụ ndị nna ochie anyị bịa bụrụ echi anyị na-ana ị ghọtago ụmụnne m ndụ unu ya adụ nkwụ gbaalụ nwunye di m gbaalụ onye iru gbaalụ onye azụ 2022 abụkwa ọnụ

mana ndị Izrel Chukwu nyere ụka ndị Izrel ị tụa fa 1 bọmbụ tupu ị na-eteta ụla bụ afa ya 500 rocket ị ghọtago mana e ji ụka wee rie anyị final final ndị ọcha butela anyị ụka enyekwa anyị teknọlọji mana ọ jọrọ onye ndụ ribe onye nwere ego ribe ego ya

na nwanne m nwaanyị nọkwa ya, onye na-ajụ m where my sister o nwe onye sị m where my sister your wife ọ na-akpụgo m ị mara ife na-akụ ọlọ 2 o'clock
arụ ndụ ọ bụrụ ife ọma ọkwa na akara aka nwanne eteta onye ndụ nara atọzi ụtọ ya pụọ main road ọ makụọ Dangote

anyị na-akụ mmadụ n'ọkụ
ị kpasu anyị iwe anyị akụpụ n'ọkụ ụtọ ụwa bụ ego

na-efe ndị ichie ndị ọzọ ị rapụ ndị ichie be nna ahụ na-efe mmụọ dị be ndị ọzọ nke na ọ ya bụ uru ya atakịta atọ nke mmadụ dokwa chi ya ị ma na ọnụ matin n'ụwa pastọ wasọ okwu destroy ya na-adị ife ka ọ bụ imebie chiwu mụọ chiwu ọkụ ife ị ma na nna nna ome edozie akwarị ọmụmụ be nna gị ezinụlọ ịmụ nwa na-afịa arụ edozie akwarị ọmụmụ pastọ sị ọ nya bụ nsogbu akwarị ọmụmụ abụkwa ọgwụ ọkwa omenala gboo gboo gboo nwa na-afịa ndị afụ arụ ọ nya ka e ji dozie akwarị ọmụmụ ọnya korie ife abụla ọgwụ

onye awara ga-agba mana o jere ụwa ọ dị ka ya ebido pastọ
ị mara ọnụ ya abịa n'aka alụ ndị mmadụ masị
ihe ebute ngwa egwu abịa otu eburu ụzọ maa nzu
ịchọ ọgwụ ịbịa n'azụ moto mana ezo wee chọọ ọgwụ ịbịa n'azụ moto ka o wee gaa aga

Ndị na-akpọpụ ọnwa ndị a na ndị mmadụ adịghị arụzikwa ọla ahụ maka chi onye ọbụla ma ya ka afọ akwa akwa bụ nkwa kwupụrụ ndị Ọba address e ji mara ndị Ọba rapụkwa ndị nwaga rapụkwa ndị Facebook ndị nwaga ndị ya Yahoo rapụ ndị abụ December ga-abataba abịa mee pasma ga naba anyị nwa na 24 hours anyị nwa na 24 hours ibere ekwu bụ kedu onye e ji maka ha abịa Ọba abịakwa agwọ hotel na Ọba mmụ ntu ndị mmadụ kpọọ ka ewe ka e ji sị na retifan na Ọba n'ijelu nke Akwa na since two months na e bugara Akwa jere ose ọ dị ha mana eziokwu anyị na nwanne m ebe niile bụ original fake adịla ihe abụ weta anya nna m na fake adịla ọ ka ọ dị mma ọgwụ adịla ire agwụ ekpori ọgwụ nsị adịla ire agwụ ekpori nsị

ntị adụgwọ anyị gwọsị ọgwụ anyị pụta ya rie ife anyị nye agwụ nke ọ na-eri ị ma na onye ọbụla pụta ụwa ma ife o ji pụta ụwa mụ apụtala ụwa to serve people to give people powers to let people to know say

maka moto gị wee gbaa ibe gị wee rie ka na ọ bụrụ ya ilepuo ike afa gị bụ sọrị bịa nke akwa ka a gwa gị ebe a na-alụ ka ekpelu gị ekpelu ka awalụ gị ọjị ka ị malụ chi gị ka i ribe ife ka ndị ọcha ee unu na-agbaghalị mfe ilu ọrụ ebe aka okiọs ya aka ụnọ mmụọ i si ebe nke a wapụta waba nke a chọọ ndị ichie nna ọ ka ọ dịrị ya na mma bịa nke akwa ka emepee ya anya na o nwe ndị eji net kpuchie iru etu a fa ama ka o si adị mana ite isi na nke akwa atọọ gị agbụ mmụọ chain ndị amoosu kụwa akụsịa gị chain ọ bụ ọgwụ ile o, ya agbazere m ama amazi m
Yes my brother. I know where that's from. nwanne m ọ bụrụ na ị na-achọ m na ị fụbe m ewena iwe ndị mmadụ ri nne m ekere onwe m ụzọ naabọ ma egburu onwe m egbu ọkwa sọsọ m sọ m ya agba afa sọ m ya agwọ ọrịa ụmụ ya si na nwanne ya nọ n'ebe a four days ị jụọ nwanne ya o nwekwa ndị bu nwanne ya ụzọ bịa o nwe ndị nọ one month egwu ụfọdụ ezi.

abụ m onye Ọba ọ bụrụ na i lute Ọba junction n'ụlọ jụọ na nke akwa ọkụkọ tiwa akụ

Okay, okay, ebe bụ nsogbu. Okay. ị chọọ ka gị mee send mmadụ ka ọ bịa na m na-alụrụ ọrụ phone no problem ana m alụrụ ọrụ Sunday Saturday

abụ m abụ m adịrọ ụnụ mma mana m amara ebe m na-eme ọla ka ọ dị mma maka ndị na-efolo m ori nnọọ ọ dịkwa izi na-akọmentị na wọọlụ nwa dibịa maka na o nwere ike o nwere ndị nne fa ma nna fa ma nwunye fa na-agụ ife fa na-eme ndị a na-akụ ụka aka kpọsịa anya ka a fụ ka ị kọmentị na nke nwa dibịa echi niile echi niile kwuo na ị gwọbago ọgwụ maọbụ ọyị nwoke kwuo na ị gwọbago ọgwụ nke ị na-akọmentị na nke Akwa ụfọdụ na-efolo m ebe a well well ma fa ada akọmentị ma fada ma pastọ na-efolo m ọ na fa ada akọmentị Eh, mana o nwere ntede ebe ị na-ebe orijinal feki adịla anyị ada eme ala injinia afụ ụta ya na mba ife ọ bụla e bu ebe a bụ orijinal feki adịla ọ bụrụ ọbụla ịkpọtọrọ ya ngwụlọ ha dị ahịa ọbịa ala ọbụla ọkụ

mma nwoke ya bụrụ nwoke a sị na ị bụ nwoke mana mụ invest ụmụ ife niile lulu 20 million lulu 10 million a sị na ị bụ nwoke who bend down for man go later collect ọ dị etu a ana m asụzi oyibo na nke ikpeazụ a Akwa ejego skuulu nata obere oge na-afọ afọ youth service ye Ana m asụzikwa oyibo. Ndị ọcha na-aga akọmentị they say speak English. gbara eziokwu Speak English. gbara eziokwu Ma amaghị alapụrụ Igbo be anyị. Igbo na-atọ ụtọ. A na-amụ aka ekpe na nka ebe m amụrọ oyibo mgbe m ma amụ oyibo ọ bụrọ kịta o nwe nke m ma asụ na amụba amụ na ọ ya mere na ndị apakeji ndị apakeji ife niile apakeji mana ọ bụkwara m amala asụ ana m asụkwa ọrụ ife niile bụ original send me agụ mba nọ mba agụ mba kekpọrọ mba agbara ewetara nsọ ndị agha